de ye mun jɛnɛyakɛla cɛman a tɛ se muso si ma fo jɛnɛyakɛla musoman i k'a mɛn k'o fila ka jɛnɛya kɛ ko kelen nin t'a ye wa a y'a ye de kɛ n'a t'a ye a t'a kɛ o n k'a kuma fɔ a ye olu na k'a fɔ ko non ne ya baara tɛ quoi wala e yɛrɛ de kosɔn n bɛna sɔn n'o tɛ ne tɛ ten tiɲɛ don wa o ye tiɲɛ de ye nkalon don ala ko ko o tɛ ɲɔgɔn furu mɛ a ya ɲanabɔ ye a ya ɲanabɔ ye cogo di sungurun dɔ b'e de bolo a bɛ ɲɔgɔn kan san naani ni a bɛ ɲɔgɔn kan a kana ma fuya ta a bɛ se ka kɛ sumaworo bɛ de pto la b'a bɔ kɔ a bɛ se ka kɛ fana a bɛ so kelen san naani a tɛ jɛnɛya la o fila de tɛ ala ko k'o fila de kan sisan muso nana fɔ An bɛ min na a man ɲi an kɛra mɔgɔkɔrɔba ye sariya ko a bɛ bɔ ɲɔgɔn kan o bɛ muso ta ka taa bila yɔrɔ dɔ i t'a ye o bɛ istibra kɛ kalo saba tuma dɔ kalo kelen a bɛ fara ɲɔgɔn na sisan a bɛ na furu nin sariya tun ko k'o tɛ daga o tun bɛ kɛ tiɲɛni ye dɛ o caman de tun bɛ ɲɔgɔn fɛ mɛ i bɛna a sɛbɛnnen ye yɔrɔ dɔ k'a tɛ daga a sɛbɛn yɛrɛ o ko k'a de da ko ni mɔgɔ ka jɛnɛya kɛ muso kama i tɛ se k'a furu mɛ fanga t'a la o kɔfɛ a ko mɛ a y'a ne ma jɛnɛyakɛla musoman mɔgɔ si fana tɛ la n'ale ye n'i k'a ye mɔgɔ min la n'a ye a ɲɔgɔn kɛ walima musiriku Mɛ o ka nin haramuya an ka min fɔ nin haramuya almuminu ma kuma dɔ bɛ na ala ko mɔgɔ minnu mɔgɔ minnu bɛ bonni kɛ mɔgɔ minnu bɛ musanati bon i k'a lɔn arabukan na aramuyi tɛ bon ye ala ma sɔn k'a fɔ ko mɔgɔ min b'o kɔrɔfɔ ala b'arabukan mɛn muso min sigi b'a ya so kɔnɔ a b'a ya kuranɛ kalan na a b'a cɛ labato a tɛ manamana na e de b'a kɔrɔfɔ k'a ka jɛnɛya kɛ ala ma sɔn k'a fɔ k'a kɔrɔfɔ ala ko mɔgɔ b'o musow bon kɔfɛ e min k'o bon ni i ma na i ma na ni seere naani ye ala ko k'an y'i bugɔ bi segin bi segin k'an ye bugɔ almuhsanatu lghafilat mɔgɔ ya muso sɛbɛ a tɛ manamana ko la e de b'i sigi ten ka muso in ɲɛ filɛ eh, nin ye bandi kɔrɔ ye i kana mɔgɔ dɔw yɛrɛ de kabako mɔgɔ ye hali ka ɲɛ i b'a dɔn bandi kɔrɔ lo bɔn bandi kɔrɔ lo nin sariya bɛ sigi k'i kɔnɔ ee eh, ninnu ka dɔ kɛ nin ye jɛnɛkɛla le ye o a kuma nin i bɛ bugɔ le n k'a ye a bɛ jɛnɛya kɛ la o tɛ dɛ ni ko ko jɛnɛyakɛla hɔn na i k'a ye wa n k'a ye i k'a ye ko n k'a ye i ni jɔn yakuba k'a ye siyaka k'a ye a saba mɛ a naaninan don amɛdi ko ko ne kɔni m'a ye dɛ ne kɔni taara a sɔrɔ cɛnin ani musonin fani t'o la o sigilen don k'an ye saba bɛɛ bugɔ n'o kɛra ten i tɛna kuma almuhsanat mɛ mɔgɔ sɔrɔ ala ko k'o bon i b'a arabukan filɛ ni ka kabakuru kɛ ka mɔgɔ bon a b'a kɛ di nɛn ta nin ka jugu n'o ye ka jɛnɛya nkalon la mɔgɔ la a tɛ k'i fɛ fo lahara o tigi bɛ kile fɛ sari o k'a diya cogo o cogo a b'a ye kɔni ele kɔni e ala e fo lahara in ta ni kiti de kɔmi ala k'a dɔn ko dɔ bɛ na na o le kosɔn a kɔnna ka nin fɔ parce que an bɛna kuma dɔ de fɔ a ko minnu bɛ bonni kɛ almuhsanati yɛrɛminɛ musow la lam yaatu e k'a bon k'a ka jɛnɛya kɛ a ma na bi araba a kɛ seere naani t'i bolo ala ko ni min k'o fɔ i ma hu a y'o bugɔ An n'a y'a sɔrɔ mɔgɔ saba de ko an k'o ye o bɛ jɛnɛya kɛ la an b'a bɛɛ bugɔ biseegin ala ko mɛ a kana seereya minɛ tugun abada o ye ala ko k'a y'a sariya la k'a bɛ kɛ seere ye o banna a tɛ kɛ seere ye mɔgɔ kun tuguni o mɔgɔw olu de bɛ olu de ye tiɲɛnikɛlaw yɛrɛ ye ala ko n kan tɛ mɔgɔ ma mɔgɔ min ko karisa ka jɛnɛya kɛ mɛ a tigi tuubila a tuubila kuma nin kɔfɛ a k'a ya tuubi cɛɲɛ ala yafa masa lo o kɔrɔ ko ala bɛ yafa kɛ a bɛ yafa mɔgɔ minnu an ala ka kocogo mɔgɔ min bɛ bonni kɛ mɔgɔ min b'o furu o furumuso yɛrɛ i yɛrɛ furumuso ka bon ka sɔrɔ seere tɛ olu fɛ fɔ o yɛrɛkun o ye kiti de ye o sɔn kelen ka seereya seereya naani ala ye ale a bɛ cɛnfɔlaw la a loruna ko ala ka danga b'a ma n'a kɛra a kɔrɔ ni mɔgɔ min ko ale muso ka jɛnɛya kɛ Walima mɔgɔ min ko ale muso ka kɔnɔ ta k' ale den tɛ parce que n'i ko i den tɛ kɔnɔ ye an bɛna taa baabu dɔ la ko di o ye danga ye n'i ko i muso i muso ka jɛnɛya kɛ na ni seere ye komi seere tɛ yen walima na i kali kalini ala b'o le fɔ la cɛ de b'i kali a b'i kali ala la ko n k'a ye a bɛ jɛnɛya kɛ la kelen a b'i kali ala n k'a y'a bɛ jɛnɛya kɛ la fila a b'i kali ala la n k'a y'a bɛ jɛnɛya kɛ la saba ala a bɛ jɛnɛ naani ni naani dafara a loruna an la an na to a loruna a b'a fɔ ala ala y'a danga bɛ ale kan n'a y'a sɔrɔ n'a y'a sɔrɔ ale tɛ cɛn fɔ la n'ale ma muso ye jɛnɛya la ala ni n tɛ cɛn fɔ la k' ala y'a danga bɛ ale kan i m'a dɔn nin gɛlɛyala n'ale k'o fɔ u b'a fɔ ale ma ko ile ye bɔ yen madamu ile ye na o le o bɛ ɲɔni kɛ jangata la ka bɔ a ma muso in fana bɛ seereya ale bɛ seereya naani kɛ ala ye muso in b'a fɔ cɛ nin walahi a bɛ nkalon tigɛ la a loruna muso fana b'a fɔ ala y'a dimi bɛɛ o b'ale kan ni cɛ nin kɛla a bɛ cɛn fɔ la a bɛ ma loru kɛ cɛ k'i kali n y'a ka a bɛ jɛnɛya kɛra siɲɛ naani a loorunan cɛ b'a fɔ ala ya ala ya danga b' ale kan n'a y'a sɔrɔ ale ka faniya tigɛ muso a fana b'i kali cɛ nin a ma cɛn fɔ a loorunan ale fana b'a fɔ ala ya dimi bɛɛ b' ale kan n'a y'a sɔrɔ cɛ ka cɛn fɔ min ka ɲi o b'a kɛ juma lon juma seli la ni juma selila ka ban lansara wagati o bɛ taa misiri de la alimami bɛ lɔ yɔrɔ min ka kutuba kɛ a bɛ lɔ yen a bɛ na lɔ ko jugu n'a lɔla yen dɔ bɛ lɔ dugu ma kutuba yɛlɛ yɔrɔ nin min b'a danga o bɛ lɔ yen n'a ka nin fɔ ale b'a fɔ ala a danga a y'a minɛ a ma ni cɛn tɛ ale bɛ jigin muso bɛ yɛlɛ a bɛ kɛ ten le a se ma n'i ko a bɛ jɛnɛya kɛla i t'a bila o bɛ fɔ fana i bɛ t'i yɛrɛ danga et puis sariya fana na muso o fana b'a la kɔmi o tɛ yan k'a fɔ kɔnɔ nin tɛ n ta ye ale kelen nin kɔnɔ nin n ta tɛ i bɛ kali le cɛ b'a kali fo siɲɛ naani kɔnɔ nin t' ale ta ye kɔnɔ nin t' ale ta ye a loorunan an ka min fɔ a bɛ a yɛrɛ danga muso fana b'i kali ko kɔnɔ nin y'a ta ye kɔnɔ nin y'a ta ye a loorunan muso b'a yɛrɛ danga o b'a fɔ ma ta a bɛ don ta ha ye o b'o fara fo lahara o tɛ furu tugun olu tɛ furu ɲɔgɔn ma tugun a bɛ na sariya fana t'a daga e de bɔra fɔ la e ma bɔ burukina e bɔra burukina su la parce que i famana i taara k'i muso tɛ yen e nana su la e surunyana i muso la o su deux semaines après i nana muruti ko kɔnɔ in t'i ta ye sariya b'a fɔ mais e de nana n'i ma s' a ma nka i sera a ma bɛ kuma in dabila n'i bɛ fɛ ka siga bɔ ko la i taatɔ i kana foyi kɛ n'i nana i kana foyi kɛ fo a ye mɛɛn dɔɔnin e dun tɛ se o kɔrɔ e bɛ nana mɔgɔw sɛgɛn k' i de ta tɛ e dun tɛmɛna yen a kuma nin man nɔgɔ dɛ n'i ko i ta tɛ den ye o kalili filɛ donc ala ko ko mɔ cɛw ye o yɛrɛ kɔlɔsi tellement ala tɛ tɔgɔcɛn fɛ o kɔfɛ ee ala ko n'ale ya fisamanteya tɛ ni ne yɛrɛ ka hɛrɛ tun tɛ aw ma ni n ka hinɛ tun tɛ ala tun bɛ minɛ masalo i kuma masalo a ko ni ne ka hinɛ tun tɛ bɛɛ bɛ ten ala ko mɛ mɔgɔ ma n'i ye kuma wɛrɛ ye o k'an ba aisa de kɔrɔfɔ parce que n'i k'a ye ala ka sura nin daminɛ ten o kɔrɔ ye ko madamu e de m'an ba aisa bɔ i k'a bɔ wa n m'an ba aisa bɔ kira alayhi salatu wa salamu ya muso wahayu bɛ jigin kira kan k'a ni mɔgɔ min lanin to lit kan o kɔrɔfɔla e bɛ nini dɔn ko mɔgɔw ka ne kɔrɔfɔ jɛnɛya la ko ne t'o ban i t'a ban an ba mariama kɔrɔfɔla a ma kɛ a bɛ muso saba dɛ an ba mariama isa den isa ba o kɔrɔfɔla an ba aisa o kɔrɔfɔla sabanan wɛrɛ bɛ yen o bɛɛ kɔrɔfɔla cɛw la nabila dawuda o kɔrɔfɔla nabila musa o kɔrɔfɔla a nabila yusufu o kɔrɔfɔla ala b'an dɔn ala ka fɛn dilan ka bila e de fitininin o fɔla e de ko ni kɔni n t'a to yen a to yen lahara bɛ o kɛlen ni kɔni lahara a ye fɔ n mɔgɔ tɛ yafa ma an bɛ yafa an ta kɔnɔ parce que ko dɔ bɛ yen o man ɲi mɔgɔ ma dɔnku kɔmi an ba aisa de bɛna kɔrɔfɔ o don ala ka kurana ka aya nin jigin k'an hakili sigi o k'an ba aisa kɔrɔfɔ min na an b'a kuma surunya o bɛ tile n'a tagala baara kɛ kɔmi jihadu kɔmi ko wɛrɛ kira n'a ka jama alayhi salamu o natɔ sɛgɛn bɛ yen sira la o k'i lafiya dɔɔnin ni lafiya kɛra nin an tɛ wuli tugun k'an bɛ taa wa o wulitɔ nin an ba aisa radiyalahu taala anha musow de bɛ yan mangolo yiri kɔrɔ cɛw bɛ yan an ba aisa de wulila ka don tu kɔnɔ ka taa i yɛrɛ lafiya sisan o nana ko o ka wuli k'a' ye wuli ko taga lɛrɛ sera bɛɛ yɛlɛla i ka ɲamɛ kan bugununi musow bɛ don o bɛ taga bɛɛ bɛ tata kelen an ba aisa de nana k'a sɔrɔ an ba aisa kɔnɔ de b'an ba aisa kan na a bamuso de k'a di a ma seyidina bakari muso an ba aisa tun tagala yen a nana a hakili jigila a y'a kɔnɔ t'a kan na an ba aisa taala kɔnɔko la yan bɛna kɔnɔko la de mɔgɔw taala an ba aisa ya ɲamɛ dɔɔni don bugunin b'a kan cɛ dɔ bɛ yen ale ya baara n'an taara kɛlɛ yɔrɔ la o bɛ n'an taara yɔrɔ dɔ bɛɛ bɛ na ale bɛ to kɔfɛ a bɛ kow filɛ min tora kɔfɛ ni sa tɔgɔ dɔ b'a la ale de nana a nana sɔrɔ mɔgɔ dɔ siginin bɛ a kelen an ba Ayisa k'ale k'a dɔn ni rasulu aleyisalam ale bɛ cɛw cɛ n'o taara se yɔrɔ dɔ rasulu bɛna ale ɲini o bɛ na ale sɔrɔ yan o taara se olu bɛ tagala de sa ni nana ni bɛ kɔfɛ yɔrɔ filɛla a nana sɔrɔ an ba Ayisa sigilen bɛ a bɔra kɔfɛ a k'a ye yɔrɔ Ayisa don a ko subuhanala ina lilahi a k'o fɔ yɔrɔ min an ba Ayisa ka fini kɛ ka a yɛrɛ datugu a k'a ye jaa mɔgɔ bɛ ale sɔrɔla ka na ɲɔgɔmɛ sama ka na a ka an ba Ayisa ta o tagala jaw tɛ kɛ o k'a filɛ ee ko rendez-vous don o rendez-vous don o ka rendez-vous di ee mɔgɔ mɔgɔ le ye mɔgɔ ye dɛ mɔgɔ si tɛ rendez-vous di fo kira ta muso tafsiritigi dɔw ko ten ko ni kira muso nana kɛ ten a y'a kirabaya mabɔ han a bɛ kira bɛɛ ɲɛ n'ale muso nana kɛ ten non a gɛlɛyara donc kuma de nana caya dugu kɔnɔ ko an ba Ayisa ka rendez-vous di ani cɛnin an ba Ayisa ma kuma in mɛn o k'a kɔrɔfɔ kɔrɔfɔli cayala an ba Ayisa m'a mɛn an ba Ayisa musokɔrɔba dɔ bɛna baro kɛ n'a ye i k'a dɔn a ma kɔrɔbaya o komi an da la kuma tɛ n'o tɛ he an ba Ayisa kabako don an ba Ayisa le taara so kɔfɛ ani musokɔrɔba o natɔ musokɔrɔba sen talonna musokɔrɔba talonna sen talonna a k'a den danga a den tɔgɔ ko Mistahu hasanu fana b'a la a k'a den danga musokɔrɔba ko ayisa ko i bɛ i den danga ɛɛ k'a bɛ min f'i ma n'i tun k'a mɛn musokɔrɔba yɛrɛ dimini b'a den kɔrɔ k'a ko ko i tola kɔfɛ i ni karisa de bɛnna an ba ayisa ni kasi de nana bɔ so kɔnɔ o kasinin de ko a tɛ lɔ ka na don so kɔnɔ a bɛ kasi kira k'a kasi kan na a kun parce que o y'a sɔrɔ mɔgɔ b'a fɔla kira yɛrɛ k'a mɛn kira ka kiraya kiya plasi bila kira nana kɛ an adamaden anw ye ten n a b'a ɲa kɛ a bɔra kiraya foroko kɔnɔ ka mɔgɔya ko kɛ an ba Ayisa k'ale tɛ kasi nin lalɔ musokɔrɔba min tun bɛ an ba Ayisa kɛrɛfɛ an ba Ayisa ma furu san kɔnɔntɔn yan ɔ est ce que o bɛ kulonkɛ la, o taara ale ɲininka ko i bɛ mun dɔn an ba Ayisa la, aa ko ne kɔni bɛ min dɔn a la dɔrɔn tuma dɔ a sigilen bɛ to ten ɲɔ bɛ tasa na sisɛw bɛna dumu a kɛrɛfɛ a tɛ kuma u fɛ Konatɛ bɛɛ k'i ta fɔ Rasulu tɛ kuma don dɔ la parce que Ala ye fɛn min ye kɛ o bɛ kɛ o kira ka a ɲɛfɔ jama na ko kuma dɔ bɛ fɔ la a filɛ a filɛ Seyidina Ali ko Alakira ma ko ya Rasulalah e yɛrɛ b'an ba ninnu dɔn ni cɛ nɔ kɔmi i b'a dɔn cogo min ko foyi ma kɛ a fɔ an ye ko foyi ma kɛ mun k'a fɔ an b'a kun tigɛ dɔrɔn an an b'a kun bɔ a la kira ko kelen i sigi n ta fan dɔw de tɛ bɔ kuma na e kana nafigi bɛ profiter kuma na an ba ayisa ka sira ɲini k'ale bɛ taa ba fɛ kira fɛ so kɔnɔ a degunna a taara a ba fɛ o tɛ seyidina bubakari den wa a ye muso yan mɛ kira bɛ to ka taa yen a bɛ taa filɛ parce que' denmisɛnnin ko nin gbanna a la don dɔ ala kira sigilen bɛ aleyi salam seyidina abubakari ba bɛ yen wahayu jiginla wahayu jiginla k'a jira an ba ayisa ma tɛmɛ jɛnɛya da kɔrɔ janko k'a kɛ parce que wahayu bɛ nana tuma min na ala kira k'i j a wahayu nacogo ka ca a k'i j k'i la a bɛ wa a bɛ kuma ala bɛ kuma a ma an ba ayisa ma ala yɛrɛ k'a bɛɛ ɲɛfɔ a bamuso ko ko wuli wuli joona joona i bɛ taa bi ala kira kan sariya a ma nisɔndiya wa ala yɛrɛ k'a ba o b'a fɔ yɔrɔ ma ko alifa ko fizsaati ala ko la tuma i bɛ tu i to fo i ye a ko walayi ko n tɛ kira fo ayisa ko ne ka muhamadu fo n t'a fo n b'ala de fo a ko walayi n tun k'a dɔn kira bɛna a dɔn mɛ n fɛ a bɛna sugo sugo mɛ ala yɛrɛ ye kuma ne kan ne ne b'ala fo nin de kosɔn chrétien dɔ o ni ala mɔgɔ dɔ ka ɲɔgɔn sɔrɔ mɔgɔ ma chrétien ko aa ko fɛn min fɔra an ba ayisa ma ni a bɛ se ka kɛ cɛn a bɛ se ka kɛ cɛn don n'i k'o fɔ mɔgɔ ma i bɛ fɛ ka mun fɔ silamɛcɛ ko aa ko e ye cɛn ye kɔmi i hakili jigin ko dɔ kɔ ko muso fila kelen furula kelen ma furu jɛnɛya fɔla o fila bɛɛ ma min ma furu o ko nana ni den ye min furula den t'o bolo an ba furula de yan a ma na ni den ye an ba Ayisa furu wa a ko dɔgɔ cɛ k'a da ye i bɛna an ka kira ta n tɛ mɛ mɔgɔ minnu ka tɔɔrɔ sɔrɔ nin ko la ala dimina bɛɛ kɔrɔ o de kɛra tuma min seyidina Abubakari fana murutila seyidina Abubakari Misita tun bɛ seyidina Abubakari fɛ yen a balimaden don a ka lamɔ de a wulila a fɛ a b'a ya musaka kɛ ale fana k'a tɛ dɔrɔmɛ kelen d'a ma ko parce que a k'ale denmuso lɛbu farinya kan komi ala fana tɛ dɔn mɔgɔ tɛ kɛlɛ kɛ ni ala y'a kɛlɛ kɛ dɛ ala fana nana fɔ ale ye ko un e t'a fɛ n ye yafa i ma wa wari d'a ma tugun min tɛmɛna o tɛmɛna donc ala yɛrɛ ka ko régler ka réunion kɛ n'o ye k'a ban mais k'a fɔ mɔgɔ min ma ko jɛnɛyakɛla i k'a dɔn ala de bɛ yafa an ma ŋaniya i k'a dɔn an fɛ yan musow b'u den nɛni lon bɛɛ ɲamɔgɔden tɛmɛ ka tɛmɛ yan h walima ka mɔgɔ den filɛ ko ɲamɔgɔden sariya b'i weele k'i sigi ɲamɔgɔden wa peut-être i k'a fɔ fɔlɔ i t'i yɛrɛ kalama mais ɲamɔgɔden wa ni di ko hɔn e ka yɛrɛ ɲamɔgɔya kɛ wa n dimina de a y'a minɛ an b'i la bisaɲa bi segin mais n'i donna jama na n'i ko ɲamɔgɔyakɛlaw filɛ bisaɲa bi segin de bɛ bɔ i la i ka an bɛɛ don a la bisaɲa bi segin mais n'i ko jama na ɲamɔgɔyakɛla de nin a ye nin ye a ye nin an b'a bɛɛ bi segin bi segin bi segin a bɛ n'i ka bɛɛ ta fɔ ɲɔgɔn fɛ kelen n'i ka bɛɛ ta kelen kelen bi segin segin segin caman a bɛ kɛ ten de donc an ba Ayisa bɔla ala b'o de fɔ la ni an ba Ayisa bɔla fɛn min na Ala dun tɛ jigin ka sisan mɔgɔ bɔ dɛ a bɛ to dɔw kɔnɔ fɔ lahara o lahara la fana jangi jugu subhanallahi wa taala fɛn min yɛrɛ bɛ o de kɔsɔn n bɛ segin kuma nin kan n tun k'a fɔ yan o de kosɔn fɛn o fɛn bɛ kɛ sababu ye ka na ni fɛn façon nin ye mɔgɔ y'i yɛrɛ kɔrɔsi a la bi an bɛ yɔrɔ min na min bɛ kɛ sababu ye o de ye fɛn nin ye fɛn min bɛ téléphone na aa a man ɲi dɛ dɔw yɛrɛ bɛ yen c'est-à-dire baara si t'o la fɛn nin kɔ ma an n'a y'a sɔrɔ ne m'a ye nin m'a ye i ka a supprimer cogo o cogo dɔw k'a ye sanfɛmɔgɔ ninnu m'a ye i foto bila ka na dɛ n fana bɛ n foto bila ka taga dɛ dɔw yɛrɛ fana ni taara muso furunin ye ka cɛ furunin ye banjugu bɛ dɔrɔn foyi tɛ muso furunin walima cɛ furunin e de bɛ fɛn kɛ i bɛ to k'i foto di ko n teri wolo bandi de e i y'a baara de nin ye n nɔ tɛ n'i k'a ta ka kuranɛ filɛ kuranɛ t'a la ka kuranɛ kalan a ma ɲɛ wa n'i k'a ta ka kitabu ɲini a ma ɲɛ wa mɛ e ta ye fotobila de ye bɛɛ ka photo di ma, n'i tora k'i ka tɔgɔjan photo bila, ka to k'i ka lakana photo bila, don dɔ i bɛ lakana ni tɔgɔjan ta bɔ, i bɛ debardeur bila Ala ko la tattabi'u khutuwati seyitani, Ala ko k'a kana tugu sitana na sira misɛnninw kɔ, a bɛ kɛ debardeur ye, i bɛ to don dɔ i bɛ debardeur bɔ, a bɛ to pantalon dɔrɔn ye, i la la la o, o dun bɛ se mɔgɔ la o, o b'a tobi ee ee ne ne k'i lɛbu ma n yɛrɛ lɛbu wa i lɛbutɔ le E bɛ min ka j n'a bɛɛ ye e bɛ miiri tuma don ko mɔgɔ t'i kala i bɛ taa sɔrɔ dɔ tilali la mɔgɔ dɔ y'a portable ko jɔ a tɛ ye dɛ parce que fɛn min ba ko n'o ye kabakolo jo dɔnku o ye bi taa wagati ye ninnu ye fɛn de ye baare don don sadi lakɔso a bɛ mɔgɔ se ko ma ala m'an tanga ala m'an suturala ala ye hɛrɛ caya rasulu bonya kama so ala